tilemekezenso mulungu madzulo ano tikungoyamika mulungu kuti madzulo ano takumana ndi nyengo ngati yomweyi Ah, popeza palibe chokwezera mawu ndiye kuti zidalira uchete wathu komanso kutchereza khutu makamaka kwa abale amene muli chakumbuyo uko uh, sitikutenga nthawi kuti mwina tidzikonzekeretse chifukwa nyengoyo ikuoneka yobalalika ndithu uh, madzulo ano tingoyambako phunziro limene sitikwanisa kulimaliza koma ndimafuna tigawane pa mawu amene tikadayamba nawo apa luka chapter number 8 52 mpaka vesi ya 55 pamenepa patithandizira umboni wophatikiza ndi phunziroli umene ukadatithandiza Timamva kwa anthu ambiri kuti munthu ukalowa chipembedzo cha Satana, munthuwe akuti umagulisa mzimu. So anthu ambiri kumvetsa pa chochitikachi Kumakhala kovuta kuti munthu amvetsetse. a Ndinaipeza nkhaniyi yofanana-fanana ngakhale kuti inu anzathu amene tikuyenda nanu limodzi m'chikhristu powerenga Baibulo tili ndi zotanthauzira zathu. Komano, nawonso a chipembedzo cha Satana kumene ndikuchokerako ine pa nkhani yakuti munthu amagulisa spirit yake mzimu wake kwa satana mdierekezi ndi nkhani imene iwowa nawonso adayilemba m'mabuku a chipembedzo cha satana makamaka mu buku lawo limene limatchedwa kuti satanic bible imene inalembedwa ndi Anton LaVey, ndili ku chipembedzo cha Satana pa nkhani yakuti mzimu wa munthu umagulitsidwa, ine ndinali womvetsetsa bwino kwambiri chifukwa ndinali bwenzi la Satanayo ndi kuphunzira njira zambiri zimene Satana amapanga pofuna kukopa anthu kuti akhale mbali yake. Tikanena kuti kuchimwa ndi kwina, kulowa chipembedzo cha Satana ndi kwinanso, malingana ndi kutanthauzira kwa zolemba za chipembedzo cha Satana pansi pa Bible lawo limene adalemba ndi Anton LaVey. Tamverani. Kuchimwa ndi kwa tonse mukutiona ife pano angakhale kuti tili mchipembedzomu satana amatiyesa timachimwa timakhala kuti tili mbali ya satana koma sitimatanthauza kuti pamenepo takhala mamembala a chipembedzo cha satana. Chifukwa, kusiyana kwake nkwakuti, mwangochimwa, koma muli ndi chikhulupiriro chimene mumachidalira, kungoti mwakanika kuti muchiimire, kuchiteteza posinthanitsa ndi mayeso amene akubwera kwa inu. Koma kujoina chipembedzo cha Satana, tsopano, iweyo wekha umakumana ndi Satanayo, kapena amene amayang'anira chipembedzochi. ndikudzipereka mutalonjezedwa kapena inunso kulonjeza kusinthanisa ndi nsembe choyamba. Chachiwiri, kugulisa mzimu wanu. Kodi zimveke pamenepa? Now, munthu ali ndi thupi ndi ali ndi chani? Ndi mzimu. Now, nkhani imeneyi yakuti munthu ali ndi thupi ndipo ali ndi mzimu ndipo kuti mzimuwu umatha kuchoka kapena kubwera mwa munthu satanic bible imafotokoza koma ntalowanso ku chikhristu ndikuyamba kupemphera ndikuyamba kuwerenga bible ndinakapeza kankhani kofananafananaka ndiye tiyeni tione kaye lathu baibulo

Musalire, pakuti iye sanafa, koma agona tulo. tamvetserani ameneyi ndi yesu wabwera ku dziko lapansi wazapeza kuti mwa munthu muli zinthu zingati kaye thupi komanso cha mzimu kodi zikumveka pano ndiye akufika pa khomo la msungwana wa zaka zochepa akumpeza msungwanayi ndiye mmene akumpeza akupeza kuti wamwalira makolo akulira ndiye kuti munthuyi wasiya kutani kupuma mmene akubwera yesu sakunena mawu akuti wafa koma akunena kuti musalire ameneyi watani wagona kodi zikumveka pano mmene akutanthauza kuti wagona tikati kugona sikufa inu mukagona mumakhala kuti mwafa ngati ndiye kuti chinthu chili ni moyo koma changochoka mthupi ndiye chatani kwakuti kuli kuthekera konse kwakuti chinthu chimenechi akhoza kuchita nanso ndikubwereranso mthupi ndimafuna kuti baibuloli litithandize pang'ono koma mbali yayikulu mumvere ku umboniwu kuti ku chipembedzo cha satana munthu umagulisa chani ndiye nawonso pondiphunzisa ankanena kuti mzimu wa munthu sumafa kodi zikumveka izi chifukwa cha ichi satana ineyo satana ndikabwera pa munthu ndimathamangira kwambiri mzimuwo kuti ukhale m'dzanja la ine ndiye munthu mogwirizana ndi thupi lache amayenera kuchita malumbiro kuupanga mzimu wake transfer kukukhulupirira kuti usakhulupirira mulungu koma ukhulupirire ineyo satana kodi zikumveka zimene koma pofuna chitsimikizo pakati pa munthuyo ndi ine ayenera kuti andipase nsembe asonyeze kugonjera ndi pamene tsopano chipembedzo cha satana magazi amayamba kutani kutchulidwa kodi zikumveka izi ameni mpingo kodi tili limodzidi nawo nkhani mukuyipeza apa ndi udani waukulu ndi chipembedzo cha seventh day komanso mboni za yehova kaya zikumveka kaya amen ani ndikudziwa kuti chinthuchi kuchilankhula pakati panu nchonyansa Chifukwa Seventh Day imatiuza kuti akafa munthu basi watani? Kulibe, kulibe chilichonse chimene chimakhalapo. Mboninso zimatero. Kaya zikumveka kaya zimenezi. Ameni. Pano tikaliyang'ana Baibulo likukhala ngati likusiyanitsa pang'ono ndi mmene ife timatani Baibulo ndikuwerengali. ameni mpingo bwerera mbale wanga kuti munthu amvese Luka chapter chake ndi cha 8 verse yake ndi 52 mm. ndipo anthu onse anali kumlira iye ndi kudziguguda pa chifuwa koma iye anati musalire pakuti iye sanafa koma agona tulo verse 53 Mm. Verse 53 Mm. ndipo anamuseka iye pwepwete podziwa kuti anafa verse 54 ndipo iye anamgwira dzanja lake naitana, nati buthu tauka verse 55 ndipo mzimu wake unabwera ndipo anauka pomwepo chichewa mwamukumva koma ndiye tabwerani pa vesi 53 Verse 53. mm. ndipo adamseka iye pwepwete podziwa kuti anafa ameni mpingo so timvane apa mu baibulomu muli zinthu ziwiri zimene zimafotokozedwa pa nkhani ya kuchoka kwa munthu amen pali kufa ndiye pali kuta tiyeni ezekiel chapter number 18 tiyambira 1 kutsika mmusi ameni mpingo masamu ake ndi omwewa amene ndikufuna kupanga pamenepa ukuku ndikungofuna ndikuyerekezereni chimene baibulo limanena ndi kuti mumve chimene asataniki amanena akamanena kuti ndagulitsa mzimu wanga. amen chifukwa chake ndikubwera ukuku ku milanduku fo ndikuyamba ini milandu mumva pokopoko mawa kami yovuta inafunika kukainena kuchipenti osati pa seventh day tiye mbale wanga werenga Ezekiel chapter 18 Ezekiel chapter chake cha 18 verse yake ndi ya ungoyambira wani kumatsika mmusi mukhala ngati mupeza pena pake pamene ndikufuna kuyambira verse 1 mm. verse 1 Ndipo anandidzera mau a Yehova, akuti, Vesi 2, mutani inu ndi kunena mwambi uwu za dziko la Israyeli, wakuti, Atate adadya mphesa zosacha, ndi mano a ana anayami- anayamira. Vesi 3 Pali Ine, ati Ambuye Yehova, simudzaonanso cifukwa ca kunena mwambiwu m'Israyeli. Vesi 4, Taonani, miyoyo yonse ndi yanga, monga moyo wa atate momwemonso moyo wa mwana ndiyo yanga, moyo wa mwana ndiyo yanga, moyo wocimwa, wocimwawo ndiwo udzafa. Amen. Amen. Akuchalenja apa akunena kuti miyoyo yonse ndi yandani? Ndiye kuti mau awawa wofunika kuti amve woyamba ndi satana kodi zikumveka? Adziwe kuti cholengedwa chili chonse moyo ndi wanda? Ndi wake amen koma akunena kuti tamverani Moyo wa mwana ndi wamkulu, yonseyi ndi ya inu. Koma moyo wa munthu ochimwa ndi umene udzata pamenepa sakugwiritsa ntchito mawu akuti kugona. Kodi zikumveka pa? Chifukwa pakhudza uchimo. tsopano baibulo limati mphotho yake ya uchimo ndi chani kodi zikumveka izi ndiye kuti kugona ndi imfa nzofunika kuti mpingo tizizikwanisa kuzita kuzimvetsetsa ndi kuzisiyanisa pa ulendo wopita kumwamba kuti kodi ndikadzamaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano ndidzagona kapena ndidzafa kodi zikumveka izi kuteroko mkangano uwu kulimbika uwu ndi kusakasaka zodzachitika final day yachani ya moyo wanga kudzakhala kufa kapena kuta ndekuti mkanganowu ndi kukangana ndi satana pano ndikufuna kuti Mzimu wanga usadzatha, koma udzatani? Udzagone. Kodi zikumveka izi? Kodi zikumveka izi? Now, Yesu Kristu wafika kwa msungwana wa zaka pafupi 8 sizikupitirira 9 watani wamwalira zikumveka kodi maonedwe a makolo akuona kuti wafa chifukwa akugunda thupi akupeza kuti Chimene chimapanga kuti thupi likhale ndi moyo chatanimo? Chachokamo. Amen. Kodi zikumveka izi? Chimene ife a Seventh Day tsopano tikachigwira chimenechi timachipanga kukhala kuti ndi mpweya. Kodi zikumveka? Kuti chikachoka basi chauthu nowhere chabalalika, palibenso pamene mungakachita mungakachipeze. kodi zikumveka ife timakhulupirira ziti zimenezo ndipo chiphunzitsocho timachitcha kuti state of the dead momwemwe kuti kodi akufa chimachitika ndi chani na zikumveka zonsezi tiphunzira tiziphunzira kulingananso ndi mmene ife a seventh day tidalimvera cha baibulo koma kwa lero popeza ndili ndi umboni Amen. Wa kufotokozera kuti kodi akati mzimu wa munthu umagulitsidwa ku satanic amanena zoona kapena zabodza, ndiye ndabwera ndi umboni kuti ee ndi zota? Ndi zoona. Amen. Mzimuwo umaupereka. Amen. Ngati mmene inu mwauperekera kwa Mulungu kuti pamapeto ukasiyanisa kugona ndi kufa kodi zikumveka zimene ameni tsopano tamverani chipembezochi cha satana chikutsimikizira kwakwanira kuti munthu mzimu wake umatha kutengedwa ndi kuyamba kulamulidwa ndi satana mdyerekezi for full time osati kuti lero apemphera mawa achimwa ayi koma kukhaliratu wa mtundu wa satana mdyerekezi utaperekedwa pamenepa ndikufuna ndinene kuti thupi limabwera pambuyo kufunika kwake kwa satana satana amafuna kwambiri mzimu wacha wa munthu amen muli nawo mzimu mthupi lanu ameni mpingo musanamwalire monga tikuwerenga malemba pamakhala kuyendayenda kwa mzimu wanu motsogozedwa ndi mphamvu ya amene mudamulandira ndiye mzimu umatha kuchoka kukapanga zimene ukufuna kodi zikumveka zimene popeza mudakali ndi moyo ndiye kuti thupi limakwakwazika kuyenda limodzi kumene mzimu ukufuna kutani kupita ameni mpingo pamenepa mukaziyang'ana nokha mupeza vuto limene limakukuvutani pa moyo wanu Kodi kukacha mamawa mzimu wanu umayenda bwanji? Amen. Mwatuluka paja pakhomo tikunena kuti muyerekeze ndi mawu a Mulungu amene munawalandira, ndiye kwacha mmawa mzimu wokhala mkati mwanu umayenda bwanji? kumene umagwerako ndiye chitsimikizo chakuti mzimu wanu uli m'manja mwa amene umagwera pa zochita zikumveka pamenepa ndiye kuti vesi 1 tikapeza masatanic worshiper akusonkhana pakachisi ngati pano kama unipesa kani amen chifukwa mmamawa uliwonse Mzimu wawo umatsogozedwa ndi mzimu waukulu wa Satana ndi kumalondola kumene Satana akufuna kutani? kupitako. Kaya zikumveka kaya? Zingosiyana kuti likakwana la Sabata inuyo mubwera ku tchalitchi. Aja anaperekera nsembe ndi kugulitsiratu mzimu wawo kwa Satana. Ku tchalitchi komwe sata?

Luka chapter 8. luka chapter 8 Tunazapitanso Ezekiel. ah sorry kumene kukuchokako ndimangofuna kuona kuti mzimu kumeneko timanena kuti kufa kumachitika munthu wochimwa koma mkhristu amata amagona amen Luka uh, cha- chapter 8 verse yake ya 54. mm. Ndipo iye adamgwira dzanja lake, naitana, nati, "Bu- Buthu, tauka. Ndiwerengenso 54 ndipo iye adamgwira dzanja lake naitana nati buthu tauka verse 55 Ndipo mzimu wake unabwera ndipo anauka pomwepo. Ndiye ndimafuna timvane mawu akuti ndipo mzimu wake unatani? Chakuti kulibe chingabwere? Kodi tikumvana apa? Chinthu choti palibe chingatani? Chingabwere nanga? Ameni. Chimene chimabwera ndi chinthu choti chichani? Chilipo. kodi zikumveka amayi ndikudziwa kuti imeneyi ndi milandu ku seventh day koma ndikuvomera ndi pachikeni ameni mpingo kodi zikumveka izi ndikudziwa kuti ndikunyula ku nzika za seventh day koma kodi chinthu choti kulibe chingabwere pano akunena kuti atagona chimene chikupanga kuti agone ndi mtundu wa mzimu wa munthu ku chipembedzo chimene amata kumene anali full time iyeyo kodi zikumveka eh? ndi kumene kukumpanga kuti pochoka mthupili apita akanta akagoneke mzimu ukata ukagone ndi chifukwa chake mu ziphunzitso zathu akhristu timanena kuti kuuka kwa chani kachite wache mumamva nyama takusukulu kuuka kumachitika ndi munthu amene wata nde tikamanena kuti yesu khristu adzabweranso ndipo padzakhala kuuka kwacha kodi zikumveka izi ameni kutanthauza kuti pamawu akuti kuuka pakatipa payenera kukhala mawu akuti kugona zikumveka kuti ana mulungu eh? ameni ameni koma mundimvetse apa uku sikumene ndikufuna kuti inu mumve koma ndimafuna ndinene kuti ife amene tachoka ku chipembedzo cha satana kuti tikumane panopa mzimu wanga umene ndinaugulitsa ku chipembedzo cha satana ukagulitsa mzimu wako pansi pa nthaka ino Palibe ngakhale mmodzi amene angakwanitse kukaulanditsa mzimuwo kupatula Yesu yekha. Zimenezi mabuku a chipembedzo cha Satana analemba mavesi ndi machapta okwana 21 kulitsimikizira dziko la chilengedwe cha Satana. Ndikakutenga ine ku nthaka ino ya pansi pano, palibe amene adzakuwombola m'manja mwanga. Pokhapokha cholengedwa chauzimu samatchula kuti Yesu. Kuopa amangoti cholengedwa chauzimu. Amenitu. So imeneyi ndikuifotokoza pano ndiye mphamvu ya kukhulupirira Yesu pamene pamasiyanirana Yesu ndi Benito Mussolini pamene amasiyanirana yesu ndi haile selassie pamene amasiyanirana yesu ndi bahai pamene amasiyanirana yesu ndi shinto pamene amasiyanirana yesu ndi muhammad ndi pamene kodi zikumveka tamvera mmene tinali ku chipembedzo cha satana amene tinagulisa maso athu ndikuphatikizapo anyamata achisilamu amene tidali nawo limodzi mmenemu nditatuluka ine ena anatulukanso chipembedzo cha satana kodi zikumveka koma anachituluka pakamwa analephera kukalandisa so wolephera siwoyipa koma kuti mbali yawo kunalibe ngakhale mmodzi wamphamvu amene angakalandise so imene yagulitsidwa kwa satana umabwera kwa ine wekha so umaisiya kuti komiko kudikira cha Ezekiel chapter number 18 moyo wochimwa ndiwo umene udzafa amen mpingo so let me assure and tell you tamvera ine ndidapeza chinthu chopambana kwambiri ku dziko lapansi chinthu chimenechi Sindimafuna wamng'ono, wamkulu, wokalamba, achiphongwe, pa mapeto a nthawi ya pansi pano, ndiye kupeza wamphamvu amene amakwanitsa kulanditsa cha ngati mmene adalanditsira wa ine. Kodi zikumveka? Sindikadakhalapo kwa inu pakadakhala kuti Mulungu sadachita chifundo kutumiza mwana wake, chifukwa mabuku a Satanic Bible amanena kuti mmene wabwera kwa ine Palibe chimene chingakulanditse kupatula cholengedwa chake akunena za Yesu. Ameni. So tamvera, sindabwera ku Chikhristu ndi maganizo kapena ndi kufuna chabe kwa mtima wanga ayi, koma between me ndi satana pakatipa padayima wamphamvu kuposa amene amakwanitsa kukalipira ufumu wa chilengedwe cha satana ndi yesu yekha kupatula angelo onse sangakwanitse kumulanditsa munthu mmanja mwa satana ndi ndani yekha kodi zikumveka amene yesu timulalikire ku dziko lonse lapansi anthu amulandire chifukwa ndiye chipulumutso chomaliza chimene chidzapange inu kugona malo mwakufa Kodi ine ndiku- ndikumveka pa ndikumveka namwe ndikumveka namwe kapena amandipeza siku lina kunabwera gulu la oyimba motsogozana ndi msilikali woyimba kodi zikumveka zimenezi anyamata matichumwatimva ta mu blantyre tija anakumana onse ndikukakhala ku Lilongwe hotel akuti ife timalandira ndalama kuchoka kwa anthu amabungwe a satana oyimba ndipo ena a ife tili mchipembedzo cha satana mayina awo oti nditatchula pano inu kukhumudwa oyimba achimalawi motsogozana ndi msilikali woyimba kodi zikumveka zimene tamvera ndakuti achimwene mubwere chimene ndikufuna ndi anzangawa mutiuze njira imene ikukupangani kukhalabe ndi moyo mutatuluka chipembedzo cha satana ndipo kuti mutithandize kuti ifenso tipulumuke ndawauza kuti ngati mulungu sangafune kuti inu mupulumuke ineyo ndikunama kodi zikumveka noma ndi chifuniro cha wolenga yekha kunditumizira yesu pa mkangano waukulu wolimbirana luso limene ndinali nalo lokwanitsa kupanga identify mizimu ku dziko lapansi kucheza nayo msanga ziwanda ndikundikonda kuposa aliyense ku dziko lapansi ndimakwanitsa kungoyitana kodi zikumveka zimene kalano atuluki janaba atuluki kodi zikumveka zimene amiki atulukira salida atulukira adzingobwera ndimakwanisa kwasonkhanisa anyanya amene onse pamodzi ineyo kumawauza zoti azichita inu mupita kuplantai kuli amayi uje bambo uje uje kuti chakudya pitani kumene mukamakabwera mukatenge mapanti

ndikuchita study mabuku atatu bible satanic bible ndi korani pali mkangano wachani waukulu satana akulamulira the whole entire satanic bible kodi zikumveka ala akuyang'anira korani yonse kaya mukundimva iyo yesu ndi chief wa bible pakuti pali mkangano pano tikufuna katswiri akhale wa ndani kodi zikumveka zimenezi tiona amene akuwina nkhondo imene basi pano ine kumawerenga kulemba mavesi a satana ndikutenga kutsotsa kuti ndikangangofika pa thondwe akandiitane lero akandidziwa kodi zikumveka zinthu polani pa baibulo kuliwerengera nyemwa kuwerengera nyemwa ndinena nyemwa kodi zikumveka zinthu linali tsiku lomaliza la kutumikira satana tsiku lomaliza limene ufumu wa satana mlengalenga pansi ngakhale pansi pa madzi unadziwa kuti yesu ndi wamkulu kwambiri anzanga a chipembedzo cha satana chakale amafunsabe mpaka chaka chatha zinatheka bwanji kwa muhamadu hamidi kupulumuka ife tikuyesera no way out anatseka ndikumuuza kuti anali wachikulire dzina lache ndi yesu amene anandigwira dzanja ndikundilandisa m'manja mwa satana mdierekezi amayi ndi abambo ndikutsimikizireni tikamanena za dzina la yesu palibe chifukwa chochedwera ndipo ngati mukufungatira kufunda kukumbatira kufukamira uchimo ndikufuna pano sikuti okulandisani palibe alipo amene adalanditsa nga ine kodi zikumveka inu ameni ameni so nkhondo yapakati pa mzimu wa munthu amen kulimbirana kuti atumikire satana kapena mulungu imachitika ndi ganizo lakuti ukatumikira satana tsiku lochoka udzafa Kodi zikumveka eh? Ameni. Ameni mpingo. Kodi tili limodzi pano? Ndiye buku lija tikuwerenga likunena kuti atamgwira munthu ndi kumuyitana dzina. Baibulo likuti mzimu wake unataniso unabwereranso. Ndiye kuti anakhalanso ndi cha ndi moyo. Ameni mpingo. Kodi zikumveka izi? Na kutamverani. ndingapite kutali koma kumene mungabalalikeko ameni mpingo zikumveka eti koma tikapita pa mtanda chinthu chija chimene a seventh day timanena kuti kulibe tamvera yesu akuti akumaliza moyo ndi akuti ndipo anapereka chichewa simunamvebe mpaka akuchoka yesu kudziko lapansi chija timati kulibe akuti akupereka kodi mulungu polandira mzimu wa yesu analandira palibe makosana kodi zikumveka izi ameni mpingo chimenechi chifukwa chakuti tinachitayirira osachisamalira ndi pamene timakhala tili pa chipembedzo cha seventh day koma kukanika kuchita defeat uchimo ndikukwanisa kusamala sabata lokha sanamve munthu ndibwereza

Amen, mpingo. Amen. So let me tell you. Zipembedzo zimene sizimazama kusamalira za kafotokozedwe ka mzimu wa mulungu ndi seventh day mboni za yehova kodi zikumveka awiriwa tili ku chipembedzo cha satana timaona bwanji sakumva munthu timaona bwanji likulu la chipembedzo cha satana cha ufiti mboni za yehova ndi zimene zili ndi 75 percent mfiti zochoka ku chikhristu kodi zikumveka zimene zaa kwatera kuti tikafuna mapuleya aufiti tili kuchipembedzo cha satana

kodi zikumveka ana a mulungu zimene chifukwa chani timalephera kumvetsetsa kufunikira kwa mzimu umene pano akunena kuti atapemphera unataniso umene yesu pochoka akuti ndikupereka cha chapter 6 chapter 7 cha machitidwe pamene stefano akumwalira kuchoka kudziko lapansi akuti chako akuti ndipo anatenga mzimu wake nauta simukumva chani kodi mulungu inu wopenga kulandira chinthu choti palibe ameni mpingo mu ameni ameni pamene pano ndiye kuti wadiwa imeneyi wanyamatayi mukakaimvera pano pazayamba kale kuyenda siya mwe defensive mechanism mmene atetezere chimenechi mumve kuti hayi

kodi zikumveka namu ili ndi chani ndi bible kodi zikumveka namu tikasamalira chimenechi ndi kudziwa kuti chili ndi mwayi wogona kapena kufa tizadzichinjiriza tokha ku uchimo ndi kudziwa chilango

Akuti, Ndipo pamene anamasula chizindikiro chachisanu, ndinaona pansi pa guwa la nsembe mizimu ya iwo anaphedwa chifukwa cha mawu a Mulungu. taimani kaye pamene anaona chani kodi zikumveka apa amaenda pano tonse tatiyeni tiyang'ane kunjaku tione mphepo ngati tiione ili pati ya tatiyeni tiziyang'ana mphepo ili pati ndikudziwa kuti ukumba kuteteka wesebe kunyesidwa kwabiri pachiphunzitso chili chabodza kwa iweyo tatiyeni tiziyang'ana pamene pali mphepo mukuiona pa sono yohane akuti ndinaona chimene chimaoneka ndi chimene chili chogwirika mind you be careful ameni mpingo wa mulungu chimene chili chotani tsopano chogwirikachi mukapanda kuchipanga care ndi pamene mumazitayirira pa uchimo chifukwa mumangoona thupi limene lidzaola kodi zikumveka izi mumaona lija limene lidzafa ichichi simuchisamalira chifukwa ndi mphepo pamene satana akabwera amafuna chiti kodi ine ndikumveka pano ndikumveka na mulungu ameni ameni ameni ndiye akuti anaona ameni pino malingana kumvetsetsa kwa ine amene ndifunika kuti anyamata mundiike mkalasi mundiphunzitse chimenechi kumva kwanga akati kuona ndimamva ngati chinthu choti chogwirika ngati chili chosagwirika kuti ndi mphepo ndi kufunika kwa i consider na mulungu kuti mundithandize kodi zikumvekana mu amen kuyambira pa chiyambi mpaka pa mapeto sindinayione mphepo munthu akuyiona uyu ndi yohane bola akadakhala mulungu mpaka ananena kuti ndikuona cha ndikuona mphepo chifukwa iyeyi amaona mphepo iyeyi ndi yake mphepo amakwanisa kumvetsera mtsitsi wa nyerere pamene ukuyenda pa- patatu amayidziwa njoka njira yake pamadzi koma munthu ali ndi zoona za umunthu wake ndiye uyu ndi munthu akuti ndipangirana kodi chooneka ichi ndi chani ndi chimene yesu pa buku la luka lija akunena kuti musalire wagona kodi zikumveka zimene chimene akuti chagona ndi cha si thupi koma cha kodi zikumvekana mu ameni amen so stefano akupereka mzimu wake ine ndisapite kutali chimene ndikufuna apa ndi chani palibe kanthu kuti chiphunzitso cha chipembedzo chathu chitiphunzitsa bwanji ndine okhonzeka kumvera koma chinthu chimene ndimangofuna ndikuchenjezeni kuti with this teaching state of the dead ndi pamene pali loophole imene timalephera kusamalira the other side ya chikhristu chathu umene ndi mzimu kodi zikumveka izi? ameni ameni timalephera kuchisamalira chiti mapeto wake ambiri a chipembedzo chathu amafa mmalo moti mogona ameni ndiye kulira kwanga nkokuti pamene tikumaliza mpingo uthenga wabwino pochoka nthawi ya pansi pano. Pemphero langa ndi lakuti inu musasamwalire koma musagone. Kodi zikumvekanamo ndiye kulira kwanga kumeneko kuti mudzagone chifukwa tsiku limenelo lipenga lidzatani lidzalira Paulo akuti amene anagonawo sadzatitsogolera nda ndi baibulo tu akuti mphepo ka akuti amene anagonawo bwino bwino tu mukusaka bwino kodi zikumveka izi anagonawo ndi amene akuti sadzatitsogolera ife amene tili ndi cha chifukwa apa chimene chidzachitike ndi chani the returning of the spirit idzabwera mzimu udzabwereranso mwa munthu amen zikumveka eh? sono apa mkuluyu akuti ndinayiona mizimu ya iwo amene anaphedwa amen mpingo kodi tikumvana apa inu amayi ndi abambo ndimafuna ndikutsimikizireni kuti Chipembedzo cha Satana, ngati chakhala chili chowawa, ndi chifukwa cha mzimu umene chimatenga. Tamvera, mamiliyoni ndinali nawo, chisangalalo chinalipo, thupi ili munthu asangalipusitse langa linakondwapo, ngati lanu silinanjoye ndi inuyo koma ine langa lataniko ili oh, makosana ine nanjoya koopsa kodi zikumveka izi koma munjoyi umene pamati pakabwera kanthu kamene kakusonyeza kuti thupi ndi mzimu zikhoza kutani kusiyana timanjenjemera kuwopa kwambiri chifukwa last destination timayidziwa kuti kungochoka pano satana sabisa inuyo ndiye mukuwabisira anthu kuseventike koma satana sa sabisa amaneneratu kumene mzimu ukupita ndipo akunena kuti kumeneko kudzakhala kutani kufa chifukwa simudzakhalanso zikumveka amen ndiye kakangoteka sipuni kwatebe hey, manje kuti kodi zikumveka simu kwa chali tatimu si thupi mukuliona muli zinthu ziwiri mmene amen mmene muli thupi kunja wamkati ndi amene tikumulalikira panoyu kodi zikumveka kuti kuti ameneyu asinthike abwere kuchitembenuko now mukamanena za ameneyu wamkati mpingo wa mulungu let me tell you and warn you watch carefully mukamachita deal ndi spirit yako amen zikumveka kuti now tamverani Mukakanika kusamalira chimenechi, ndi pamene pamakhala kuti palibe mafunso, chinthu chonse chikati ndipange kapena ndisapange, palibe cha bola ngati thupi likuchita suit chimene satana akutani cho akunena. Koma mukafuna kusamalira chimenechi, mumayamba kuganizira kuti kodi chimenechi chikuyenera kulandira ichichi ndiye mzimu amanena kuti ayi chifukwa cha baibulo likuti mzimu wa mulungu ndi mzimu wathu wa mulungu zimachitirana chani kodi zikumveka zimachitirana cha umboni kuti inuyo muli ana cha umboni wa kupulumuka kwanu ndi soul yanu ndi mzimu wanu payenera kukhala ground imene ziwirizi zisiyenera kukumana ameni thupi mzimu wanga ndi mzimu wanga kuti ine pokhala mthupi ili mzimu asakondwerese thupi ili koma akondwerese mzimu wa mulungu kuti pa chimaliziro chake ndisazafe koma ndizatani ndizagoni kodi zikumveka ana amu whatsoever kaya tikhala kuti ndife mphepo kaya tikhala kuti ndife chani koma ndimafuna ndinene kuti tiyeni tisamalireni kuti pamene tikuchoka dziko lapansi ana a mulungu tisazafe koma tizatani tizagone kodi zikumveka ana amulungu ameni tizatani ifeyo tizagone chifukwa kugona ndiye chinsinsi cha kupambana kwathu machitidwe chapter number 13 machitidwe chapter number 13 verse 36 verse ya 36 mm. akunena kuti 36 pakutitu davide mmene adautumikira uphungu wa mulungu m'bado wake mwa iyekha adagona tulo naikidwa kwa makolo ake mmene nana davide Adakhala pakati pa mtundu wake ngati mmene wachitira Twain kutulutsa ma audio ku Chichewa pakati pa mtundu. Anali kusamba m'manja kudikira tsiku logona. Akhale wopanda mulandu. Akhale wopanda mulandu. Simudzandiimba mlandu Amalawi. Ndinanena chilichonse chimene chinafunika. Ndipo dziwani ichi, tsopano dongosolo la sisitimu ya thupi la ine pondituma Mulungu ndikupita kumalecheleche. Sindili patali ndi tsiku logona. Ndikupita kokagona ine. Ndikagone ku makolo anga. Mulungu. Ndidzakhala kuti ndapereka umboni ku dziko lapansi. ndilibe mulandu kwa anyamata kuno ku Lunzu ndilibe mulandu kwa anyamata ku Blantyre ndilibe mulandu kwa amalawi ndilibe mulandu kwa achewa ndilibe mulandu kwa mtumbuka ndilibe mulandu kwa munthu amene adzamva chichewa tsopano tikupita kokagona davide akuti mmene ndinatumikira pakati pa mtundu wanga ndisanagone mumanda a makolo wanga ndinalankhula zonse ndikumaliza ana anga ndilibe nawo mlandu ayaya ndilibe nawo mlandu ndinanena zonse Ndinafika pa stage ayayaya ndikumatenga botolo limodzi limodzi ndikumaonetsa ayaya uyu ndi perfume mtundu wakuti amapangidwa ndi anyamata apansi pa madzi mothandizidwa ndi mamemedi samala ayaya akamadzuka mmawa Mpakabe yemweyo ndilibe mulandu ndikupita kokagona ine akamabwera akanyamula mthumba mwake waika power divine power energy drink wamwika uku waika sprite ndinaitana ndikuwauza kuti sprite ikuchokera ku the word spirit maindipike yafananga amenewa ndi wathu ndi chipembedzo cha amalgamation chimene chinalimbisa kuyambira kuti chigumula chisati chibwere ananga ndilibe nawo mulandu ndikupita kokagona ine Ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu aMalawi. Ndinafotokoza zonse mpaka miyambo yonse mikanda ndinatchula paliponse. Ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu. Ndinanena zonse, ndilibe nanu mulandu. mpaka kuti kubwera chimanga cholandira ndilibe nanu mulandu nanena zonse nanena zonse nanena zonse ikadzayandikira kampeni maalubino adzayamba kuchoka ndinanena zonse ndilibe nanu mulandu ndilibe nanu mulandu davide akuti pamene ndikupita nditamaliza kuchita chonse pakati pa mtundu wanga ndinagona ku mzinda wa makolo anga ndili ndi kholo limene ndidzagone pamapeto a nthawi ya pansi pano akundidikira Anyamata ali ku guwa la nsembe, Yohane anawaona. Mukuchita chani? Akuti kufikira liti inu mfumu yoona ndi yolungama mudzaleka kubwezera chilango awo amene anatidula makosi? Ndi ndani amanena mawu amenewa? Ndanyamata Petro. Ndani amanena mawu amenewa? Ndanyamata Yohane, anyamata Polekapu, anyamata amene anatha kuphedwa. Yohane akuti I saw with my eyes, blind eyes. Bapumulani kanthawi kufikira akapolo anzanu adzaphedwe ngati tcha inu eni akundidikira achina Polekapu akundidikira ndilibe nanu mulandu Ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu, ndilibe nanu mulandu. Mpaka lero simunayesere nkuyesera komwe kukachotsa jadera amene ali pa phewa tsopano 3 years mukumvera maumboni anga koma chobaya chidakali apo lupu idakali cha momwemo ndilibe nanu mulandu ndilibe nanu mulandu Tsopano ndikuyandikira pogona. Ndigona posachedwa. Ndakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano. Kulira kwa mtima wanga ndi kwakuti tsiku lochoka ine ndidzangogona, ndidzangogona, ndidzangogona. Kudikira ipe

ndikakamanda kukupeza iwe amene unamvera uthenga sunatembenuke mtima ndidzalira misozi if i miss you kulira kwa mtima wanga ndi kwakuti mukanatembenuka mtima pamene ndikugona nawenso ukagone tikagone kuyaditi ya makolo wathu tikagone kuyadi ya makolo wathu

akunena kuti ndipo davide anagona pamodzi ndi makolo ake akagona anali pa yadi imene anakagona ndikulira kwa ine twaibu akatu hamid hali ndikupita ku yadi imene lipenga likadzalira ndidzangouka chifukwa ndi yadi yamoyo ndikupita kukagona kwa makolo wanga davide anagona pamene lidzalira lipenga tonse davide ndi ine tulo tidadzachoka pa tikukakumana kwathu kodi ukakhalako iwe kodi ukakhalako

nagona asa nakagona asa ndi makolo ake ndamaliza kulandira ufumu ndalalikira ndi kuchita ufumu umene yehova anatilamulira pakati pa israeli nditamaliza ine asa ndikupita kokagona ndikulira mzimayi

mpakana osasamba sichocho mafunso aja nimamva angana amatero mpaka osasamba lonse lathunthu chisambire cha dzulo ndinakhumudwa kuti mdanunkha ule munanunkha ule ndinakhumudwa ine pali tsiku Limene inu ndi ine tidzagona. Kodi mudzagona kapena mudzamwalira? Muli ndi yankho malingana ndi kachitidwe ka mzimu wa mkati mwanu. Kodi muli ndi yankhotu inu? Sindingafunike kuyankha ndine. Yankho limenelo sangayankhe ndabusa, mlaliki mnzanga sangayankhe, muyankha nokha.

Kholo langa ndani? Ine ndine njira ndi choonadi. Yesu ndiye tate wanga, anakonza yadi yadi ya makolo wanga podzandinyamula ine Kaya ndili mkabudula, kaya mudzandinyamulira mphasa, kaya adzakhala matabwa, kaya ndidzanyenyeka ndi galimoto, kaya idzangomeza ng'ona, kaya nchimwala chidzangopsinja, koma udzakhala ulendo wokagona pa yadi ya makolo wanga ndi ya yesu amene ndinamtumikira mosaopa kanthu sindinadyeope boma sinamuope purezidenti sinaopa asilikali sinaope ndende ndinaopa amene adzamaliza ulendo ndi kundikonzera yake

Mukandigoneka kwina kogona, mundigoneke ku yard ya makolo wanga. Don't make mistake. Musandigoneke ku yard ya makolo wanga. Chimachitika nchani? mukamwalira tili ku chipembedzo cha satana nkhani yosautsa anyamatawa kuli mafumu a imfa amatchedwa kuti Nakiri wa Nakiri Mukangoti moyo pha, amayamba kubwera pachipatala, amayamba kubwera pabedi, wina akhalira kumutu, wina akhalira pamutu, wina akhalira pakati. Ukangoti moyo wa wochimwawo pha, bedi imachita kuti hey! chifukwa ndi last penalty imene amamenya satana kodi adzamenya ndani pakati pa satana ndi yesu penote yotsiriza tsiku lochoka Nakiri wa Nakiri ndi ziwanda zawo alamaiti amatsogozana mamiliyoni ulendo wokagoneka kumanda wakufa kuyadi ya satana amene ndiye kholo limene munalitumikira ndikufunsa funso mukadzamwalira mudzagona pati

Ndiye Ahaziya mwana wake anakhala mfumu m'malo mwake. tsopano musaganize kuti mapologalamu adzaima ndinachoka ine wina wasala pang'ono kutuluka ku chipembedzo cha satana adzabwera m'malo mwanga Amen. palibe chimene chidzaime kuchoka kwanu umve ine azibambo 5 akulimbirana ali 5 kwafuna basi 5 azibambo abo 5 kwafuna azangosankha okha kuti akhale pologalamu ya ukwati sizatha sizaima chifukwa cha kuchoka kwanja simamva pano adagona ahabu panabwera ndani ndiye muwerenge mavesi onse akuchoka kumwamba muziona kuti akagona pali amene akusatenga cha kodi sikumvekana mu tikuchedwa na zonse ndi zinthu zotsala izi amaika mabomu zasale ndi paudala wa 150 kwacha kayombetsa chifundo mudzagona motani ambuye atithandize ndipo ambuye athandize inu athandizeso inu ndikupaseni ntheta popanda vesi. Yehosafati anagona kwa makolo ake. Yoramu anagona kwa makolo ake. Tamverani amayi ndi abambo. Yehu anagona kumanda makolo ake. Ahaziya anagona kumanda makolo ake. Yerobiamu anagona kumanda makolo ake. Hezekiya

koma mukulitayalo ndi limene lasunga malo wanu ogona womaliza yesuyi ndiye kholo losiriza limene lasunga malo wanu womaliza wogona kodi mungalole kuti mubwererane naye mutampange chipongwe chifukwa chosasamalira mzimu wanu mungakhale okonzeka kubwererana naye takwezani manja anu tipemphere mwa njira iyi kapena inayi ndawononga malo okagona ine ndaononga malo okagona ine kasamani maso wolemekezeka mukhale inu mulungu chifukwa cha manja okwezedwa mutikonzere pogona ine muwakonzere pogona awa mutichitire chifundo pamene mwatsala pang'ono kundiyitana kuti ndikagone mmanja mwa makolo anga ndikunena za inu yesu ngati mmene anagonera anyamata pa chivumbuluso chapta namba 6 verse namba 9 amene yohani adaona kutichitira chifundo Mundichitire chifundo, muwachitire chifundo, muwachitire chifundo, mpaka tsiku limenelo. Amen.